ndị ọma na-ege m ntị ụtụtụ ọma nụ unu abọọla chi aha m bụ nwaada ugochi nwosu n'ụbọchị taa nke a bụ abalị iri abụọ na ise nke ọnwa septemba n'afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ ana m ewetara unu isi akụkọ nke si na akụkọ dị iche iche dịka punch guardian sun na vanguard newspaper ka anyị bu ụzọ leba anya na punch newspaper ka anyị mara isi akụkọ nke dị na ya nke mbụ na-ekwu sio maka ụgwọ ijeri dọla iri ụlọ ọrụ CBN ji ụlọakụ dị iche iche ka a na-ekwu sị na isi ụlọakụ a bụ CBN akwụbeghị ndị ụlọakụ ahụ ụgwọ nke meziri ka ịgbanwe otu dọla na-achụzi otu puku naira nke abụọ na-ekwu sị na otu onye ọkwọ ụgbọala danfo nke steeti Legọs ka a na-ekwu sio na ọ sụrụ otu onye ọrụ LASTMA mma ka ọ sụchara ya mma ọ gaa n'iru yipụ akwa ya gbara ọtọ LASTMA pụtara Lagos State Traffic Management n'olu bekee ka anyị leba anya na Guardian newspaper isiokwu nke mbụ anyị ji n'akwụkwọ Guardian na-ekwu sị ndị ụlọ ọrụ nnọrọ onwe dị iche iche nakwa ndị niile na-ahụ maka ikike dịịrị mmadụ ka a na-ekwu sị na ha ekwetaghị dịka otu otu jikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị na-atụle ka ha malite abụbọ ọrụ echi ya bụ strike nke abụọ na-ekwu sị na mba South Africa ka a na-ekwu na ụmụafọ ala anyị ndị nọ ebe ahụ ndị edebeghị aha ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị dị narị puku ise ebe ndị niile maara ihe ekwe na-akụ n'ebe ahụ dị puku asatọ na narị itoolu gụnyekwaziere ụmụ akwụkwọ ya bụ ihe a na-akọwa bụ na ndị ụmụafọ ala anyị ndị nọ South Africa ndị debere aha ha ofuma ka a na-ekwu ndị edebeghị aha ha ofuma ka a na-ekwu sị na ha dị 500,000 people ebe ndị maara ihe ekwe na-akụ dị 8,900 ka anyị leba anya na Sun newspaper isiokwu nke mbụ anyị ji n'akwụkwọ Sun na-ekwu sị ACF apụtago na-ekwu sị na o kwesịrị ka a hazigharịa ihe gbasara nchekwa ala anyị a maka ntọrị a na-atọrịgasị ụmụ akwụkwọ ACF pụtara Arewa Consultative Forum. Isiokwu nke abụọ anyị ji n'akwụkwọ Sun newspaper na-ekwu sị Bello apụtago kwuo sio na ya bụ nhọpụta ọchịchị a ga-eme na steeti Kogi na ọgbaghara agaghị adị na ya. Ka anyị leba anya na Vanguard newspaper. Vanguard na-ekwu sio SERAP agwala onye isi ala anyị a bụ Tinubu ka o mee nyocha miri emi gbasara ego mmanụ dị ijeri dọla iri na ise nakwazi ijeri naira narị abụọ bụ ndị nke a na-ebo ebubo na ọ na-efu efu serap pụtara socio-economic rights and accountability project n'olu bekee ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ daalụnụ unu echefukwala isoro m n'iru akwụkwọ nke bụ Facebook nwaada Ugochi Nwosu nakwa na YouTube Nwaada Ugochi Nwosu. Daalụnụ n'ige ntị. Chukwu gọzie unu.